an bɛ aw fo dantɛ foli min na kulu kulu a sera siya ma a foli yɔrɔ a kataba naani o daminɛna min ye an ka depite kalata tako filanan n'a bolodalen don kari avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan in na commune deux kɔnɔ commune quatre kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ɲɔminɛlen don Ka d'a kan cɛba dɔ bɛ yen ni k'u k'a ma ko amadi sangare n'ale bɛ alliance la UDD ani PSDA fɛ olu ni yɛlɛma de cilen don ɲɔgɔn na tako filanan o tako filanan a kuma cayara an sera amadi sangare ma nin waati in na min b'a kun a kan cɛ a kɛ dɔ fɔ an ɲɛ na o la k'a da aw tulo kan ka fɔ arajo duuru olu sɔgɔlen don ɲɔgɔn na nin waati kelen in na a nɔgɔni yɛrɛ la arajo voix des jeunes arajo maliba fm arajo ɲɛta arajo patriote ani arajo kledu bɛɛ lajɛlen bɛ a ta ale de kan n'o ye 101.2 ye ɛɛ président amadi sangare yann'an ka don bakuruba yɛrɛ la an bɛ fɛ k'i ɲininka nin ko in sera yɔrɔ min ma a sera tiɲɛ fɔli ma ɲɔgɔn ye a sera maaw suli i nɔfɛ taama a sera ka yelen da ko dibidenba minnu bɛ yen ni kalata yɛrɛ jɔyɔrɔ ɲini yɛrɛ kosɔn adamadenw u tɛ kaba foyi foyi ma u bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma a nkalon ani a ta ka bin o ka ca a la mɛntigila o ye mɛn da ye ɲininkali fɔlɔ ɛɛ président amadi sangare n ko tako filanan in na e welela ko a ka taa sigi i ni musa mara débat kan ka ɲɛfɔ dɔ fɔ mɔ ye wa o ye ɲininkali kun fɔlɔ ye n'i tilar'o la ɲininkali ba yɛrɛ la bi tako filanan in na e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ garisɛgɛ jumɛn bɛ na i ka dalu ye min ni min ye i bɛ dantigɛli kan
n bari ni balima bɛɛ lajɛlen fo commune quatre denw ani malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan n bɛ min fɔ i ka question fɔlɔ ye bɔra ko n'a sɔrɔ ne tun bɛ débat ko débat tun bɛ ne ni musa mara cɛ an ka fɔ o cogo la ten parce que o ma siran k'a fɔ o cogo la n b'a fɔ o cogo kelen na Badri an bɛ mun f' i ɲɛna nkalon don nkalon don bi nkalon don sini n tɛ débat ko kala ma papier ma deli ka ci n ma ni mɔgɔ ma deli ka kuma kɛ camp adverse la n'u ka communication ma deli ka kuma kɛ n'u yɛrɛ ma kuma kɛ ne yɛrɛ ni Musa Mara cɛ depuis 2014 depuis ne ba ka su don 2014 fo bi an ɲɛ ma kɛ naani ye donc an tɛ ɲɔgɔn wele an tɛ ɲɔgɔn ka sira la an bɛɛ bɛ sigida kelen kɔnɔ pourtant wa a ka communicateur minnu bɛ yen a ma tɛmɛ n'u si cɛ papiye ni kelen t'u bolo k'u b'a ye k'a fɔ ni amadi sangare ye a sɛbɛn kan ko n'aw bɛ taa débat kɛ u ye kuma dɔ de inventer parce que kɔnɔgan nana vote ko bɛ ka gɛlɛya donc ka taa jagoya kuma dɔ labɛn ka t'o papiye fili fili réseaux sociaux kan ne wulila ka bɔ ko faransi de K'a fɔ ne ko mun débat ne ko ko mun débat ye o y'a sɔrɔ n bɛ course la ni débat ne m'a faamuya n murutilen tun don après n y'a ye mɔgɔ bɛ ka n wele fan bɛɛ donc n y'a faamuya k'a fɔ nin fana y'u ka jan dɔ de ye donc n'u y'o fɔ dɔrɔn u t'a fɔ aa a bolila débat ɲɛ a bolila débat ɲɛ mais ne taara an bɛ taa débati mun kan an bɛna taa mun kuma fɔ ɲɔgɔn ye K'an to temps selen temps kurunnen an ka population b'an bolo olu mɔgɔw bɛ k'an kumakan lamɛn baara bɛ ne bolo ka kɛ vote organisation bɛ yen olu b'a la ko débat débat jumɛn ne bɛ taa mun débat kɛ mɔgɔ min kɛra maire ye mɔgɔ min kɛra ministre ye mɔgɔ min kɛra premier ministre ye ni mɔgɔ kan ka compte rendu kɛ jama ye Ale kan ka compte rendu kɛ ne ta ye n ye mun kɛ n ka sigida ye dɔrɔn ne ye kuma kelen dɔrɔn de fɔ n'o y'u tɔɔrɔ ne ko ne ka ni san fila san saba laban na ne kelen baara min kɛ commune quatre kɔnɔ a ye u kɛra maire ye hali bi u ka pati ye maire ye pati ye u ka pati yɛrɛ min bɛ yen n'a tɔgɔ ko yɛlɛma u ye ministre sɔrɔ u ye fo ka taa premier ministre sɔrɔ ne kelen ye baara min kɛ commune quatre kɔnɔ san saba laban kɔnɔ ni pati min bɛ yen n'a kɔnɔ mɔgɔw n'a ɲɛmɔgɔ u bɛɛ lajɛlen m'a kɛ san tan ni saba kɔnɔna na n sɔsɔcogo tɛ n na commune quatre kɔnɔ o jɛlen bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ hali u yɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn ko kuma ye tiɲɛ ye voilà débat tɛ ne mɔgɔ cɛ ne mɔgɔ débat ko kuma kɛ n taatɔla tɛ débat la hali ni n tun bɛ maitre Jamu na n b'a fɔ ko n tɛ parce que n ɲɛ t'a kun na
ayiwa président an b'a dɔn k'a fɔ kalata tako fɔlɔ bannen kɔ pati mugan ani kɔnɔntɔn o cɛma mugan ni wolowula olu y'u kan bɔ k'a fɔ hali i ma wele bila u ma an b'i nɔfɛ taama kɛ ka d'a kan i ka baara kɛcogo i kuntilenna o ye anw fana kuntilenna ye an ye o conférence de presse ye olu ka maa bɛɛ lajɛlen kumana meeting la y'o mɛnda ye nka président Ɲininkali fɔlɔ e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ kunnadiya jumɛn ni jumɛn bɛ e bolo nin tako filanan in na n'o y'a kuncɛli ye ne ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye i b'a dɔn vote fɔlɔ bannen pourcentage bɔra résultat partiel jaabi fɔlɔ minnu bɛ di jaabi fɔlɔ bɔra ne tɔgɔ tɔgɔ e non an tako kelen ne tako kelen ne yɛlɛla ne ko u ma ko effectivement tako kelen don tako kelen don ka da mun kan an ni an jɛɲɔgɔn an teri de jɛra k'an ka voix partager ale y'a ta dan de ta o yɛlɛma y'a ka a ta dan de ta anw n'an teriw de jɛra k'an ta a tila an teriw ye jɔn ye sigida kɔnɔna na an teri ye RPM ye an teri ye ADEMA ye an teri ye URD ye an teri ye PARENA ye CODEM ye parti fɛn fɛn faralen ɲɛfɛ de ka di ninnu bɛɛ ye ne teri ye an bɛɛ bɛ sigida kelen an bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ donc an de y'an ka voix tila ni ɲɔgɔn cɛ donc n y'o fɔ mɔgɔw ye bon u commencera ka faamuyali kɛ a nana jɛya o ɲɛkɔrɔ tuma jumɛn o kɛlen ka ye bɛɛ nalen ka na fara anw kan donc mɔgɔ min wulila wolonwula bɛɛ nalen ka na fara anw kan ka e, e, yɛlɛma to a kelen na aa jama bɛɛ kan ka faamuyali kɛ ko la sa dɛ o tɛ kɛ gansan o pourquoi bɛɛ de tugura anw kɔ pourquoi bɛɛ de nana anw nɔfɛ parce que u ka hakilinata ni anw ta ye kelen ye sigida ko la, u bɛɛ y'a ye k'a fɔ yɛlɛma in ye san 13 de kɛ commune IV kan, commune IV bɛ kɔfɛ hali bi, a exemple kelen ye min ye pour que diɲɛmɔgɔ k'a faamuya hali bi, ne b'a fɔ bɛɛ an bɛ Bamakɔ yan, fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ dɔn, fɛn o fɛn bɛ sigilen Bamakɔ yan k'u tulo bɛ nin kuma la, u bɛɛ b'a dɔn u bɛɛ ka quartier kɔnɔna na feux rouges b'u ka fan bɛɛ, feux rouges tricolores mais an ka commune IV mumɛba in n'a tɔgɔba feux rouges tricolores kelen pe de bɛ yan o bɛ place CAN na a tɛ Hamdallaye a tɛ Lafiyabugu a tɛ Sebeninkɔrɔ a tɛ Jikɔrɔnin a tɛ Lasa a tɛ Taliko a tɛ Sibiribugu a tɛ Kalabanbugu aw ye Bamakɔ fan minɛ donc kabini i b'o lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma min b' an ka sigida ɲɛ ma ni nin y'a san tan ni saba ye a sigida denw ka ni lakanani a ma k'u ka haju ye n'u ka haju tun don u tun bɛ kɔn a ma parce que yɔrɔ minnu na olu ɲɛmɔgɔ de bolila ka taa ɲini jamana fɛ n b'a fɔ bɛɛ ye ko feu rouge tɛ feere kɔrɔbɔrɔbutigi na mɔgɔ t'a bila i ka valise kɔnɔ ka bɔ n'a ye faransi jamana de bɛ na n'a ye ɲɛmɔgɔ ɲɛnamaw olu bɛ taa kɛlɛ kɛ jamana ka yɔrɔ ninnu na k'a sama ka n'u ka sigida kɔnɔ k'u ka sigida denw ni lakana n'a ye a tɛ dugu paralan tɛ o Anw ka feu rouge ye Jakarta tigiw bolo de ye. U b'u bolo kɔrɔta kɔrɔta kɔrɔta n'u ye moto sanfɛ pour que ka sira di mɔgɔkɔrɔbaw ka tigɛ sira sɔrɔ. I bɛ se mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka minutes 10 minutes 20 kɛ jɔlen goudron da la ni denmisɛnninw ma ɲɛ u ma sira tɛ se ka tigɛ anw bara. Commune IV nin bɛɛ de bɛ ten donc i b'o ye dɔrɔn o tɛ kɔnɔdimi ye dɛ, o ye ɲɛdimi de ye. Nka a tun bɛ pan bɛɛ hakili kunna a tɛ pan ne Hamadi Sangare hakili kunna parce que Hamadi Sangare bɛ ka nin ɲini nin jɔyɔrɔ ɲini na sigida de kama ka nin n'a ɲɔgɔnnaw de kɛlɛ donc nin ye feu rouge ye min hadamadenw bɛ se ka min ye ɔ minnu tɛ se k'a ye jama ka hakɛ minnu bɛ yen n'u tɛ se k'a ye ko kun k'a sama ka don sigida in kɔnɔ a ma se ka don ka da mun wɛrɛ ka tuguni n b'o fana yira aw la ayiwa président Hamadi Sangare an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ a bɛ arajo Kiledu sanfɛ arajo naani olu sɔgɔlen bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na ka fara dɔw kulu kan n'o ye arajo Voix des Jeunes ye arajo maliba FM arajo ɲɛta ani arajo Patriote ne kelen tɛ ɲininkali la n badenkɛ ani n baarakɛɲɔgɔn n'o ye Vieux Blen ye Vieux Blen min n'a bɛ baara kɛ Voix des Jeunes na maa lakodɔnnen don ale fana bɛ n bilasirala nin waati in na an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ ɲininkali la ɛɛ Alliance UDD PSDA o tɛrɛnkunkolo n'o ye hamadi sangare ye ninnu tɔgɔ na mɛn k'a fɔ komini kati in kɔnɔ Vieux kuma b'i bolo an filɛbagaw minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan ani minnu bɛ n'u bɛ jamana kɔnɔ an lamɛnbagaw y'a fɔ cogoya min kɔrɔ ma dɔn an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye a ka kan ni kuma fɔra kuma minnu bɛ yen n'a si ma dɔn n'a sugu ma dɔn a ka kan walawalali ka kɛ faso jama ye walasa faamuyali ka sɔrɔ kandida n'o ye hamadi sangare ye kuma cayalen bɛ nin waati na sigida naani n'a kɔnɔna la a kɛra kɔmi perezidan kalata yɛrɛ de bɛ sen na sisan sigida naani n'a kɔnɔ ɔ an y'a ye ɲininkali fɔlɔ ye min ye e yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ musa mara ale bien placélen don k'a fɔ min ye komini kati ka denw ka intérêt population k'a fɔ k'a bɛna se k'u défense ta assemblée nationale kɔnɔ wa ka sɔrɔ musa mara yɛrɛ a y'a ka pati yɛrɛ tila bi an bɛ don min na kɔmi bi ɔ o tuma n'a nana bila komini kati kunna a tɛna komini kati fɛnɛ tila ten awa k'i sigi cogo ɲɛ ka ɲɛ wa hamadi sangare ka jaabi
eh, nin tɛ ko dogolen mɔgɔ la eh, Vieux Blen parce que a ka pati anw y'a dɛmɛ ka pati yɛlɛ koyi ne bolola wari b'a la n ka bolominɛnw donna a la sɔsɔli t'a la o sigida komini kati denw ne kelen tɛ komini kati denw bɛɛ lajɛlen de jɛra ka kamalen kɔrɔta mɛ a ma jigin komini kati mɔgɔ si jigi fa dɔn ka da o kan a ka mɔgɔ caman de ye u fara ka bɔ a la pati yɛrɛ bɛ komi a banna pewu mɔgɔ koloma fɛn b'a la u bɛɛ bɔra la ka da mun kan ale kelen de bɛ kɛ fɛn ye tɔw tɛ kɛ fɛn ye ni mɛrɛya wulila ale de b'i tɔgɔ bɔ ni minisiriya wulila ale de bɛ k'a ye ni depiteya wulila ale de bɛ k'a ye ni perezidan sigi bɛ yen ale de bɛ k'a ye a ka pati mɔgɔ kelen tɛ min delila ka proposer fɛn na dɔn mɔgɔ ninnu bɔra kɔ ka da o yɔrɔ de kan k'a fɔ k'a bɛna bɔ komini kati mɔgɔ jigi kɔrɔ a ka teli o fɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye ka da mun kan kɛlɛ kɛra a ye ni denmisɛnninw tun min di ni min bɔ a nɔfɛ O kɛlɛ kɛlen k'a kɛ mɛri ye su ma ko dugusa ma jɛ a y'i pan ka bɔ la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ minisiriya la tɔgɔ ɲini ani fɛn kama parce que kɛlɛ kɛra fo mɔgɔw ni bɛna bɔ k'e kɛ min ye mɛriya ne hakili la ni k'i bɛna sigi jɔyɔrɔ la i tun b'o position ɲuman na i bɔra i taara i yɛrɛ sɔrɔ minisiriya la filanan kɛra jumɛn ye a k'a ka kɛ premier ministre ye a welelen k'a f'a ye k'i bɛna kɛ premier ministre ye a y'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ka yɛlɛma mɔgɔw k'u sigilen k'a f'olu ɲɛna ko bon a fɔra de k'ale bɛna kɛ premier ministre ye ko mais ko bɛɛ k'a bɔ a kun na k'a fɔ k'ale bɛna fɛn kɛ k'ale tɛ kɛ mɔgɔ si ka yɛlɛyɛlɛnan ye n'i y'a da a la sini bɛ taa bɔ a la k'ale tɛ a ka pati mɔgɔ k'ale tɛ segin sigida denw ma k'ale tɛ kɛ mɔgɔ si ka yɛlɛyɛlɛnan ye o kɛra sababu tuguni caman y'i fosi ka bɔ a nɔfɛ a y'a fɔ cogo min na a kɛra o cogo kelen la parce que a ye nin postew minnu bɛɛ sɔrɔ commune IV den tɛ yen min ye hɛrɛ sɔrɔ a bolo, commune IV den tɛ yen min donna baara la a bolo donc a kɛra a yɛrɛ ɲinɛna commune IV kɔ fanga bolo fo ka taa se nin cɛ ka carré kɔnɔna na sigiɲɔgɔnw immédiat u si tɛ fɛ k'a ye u t'a ye u ɲɛ la hali Ala ma taa foli a tɛ k'u ye donc an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i y'a mɔgɔ b'a la tout sauf lui kun wɛrɛ tɛ koyi janfa a bɛ buna hadamaden bɛɛ de janfa n'a bɛ fanga ɲini na a bɛ se k'i da mɔgɔ ka tagama kɔ kan mɔgɔ ka yɛlɛ a kan a b'o bɛɛ supporter n'a y'o fanga sɔrɔ don o don e bɛ ala kali k'a fɔ k' e ni cɛ min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko tɛ nin ye bi o de dusukasi bɛ mɔgɔw kan dɔ kɛra nkalontigɛ la dɔ kɛra mɔgɔ tromper la sisan a ta sera mun yɛrɛ ma n'e k'i bɛ politigi jɔyɔrɔ ɲini fo ka taa se nin niveau la mun b'i bila e ka taa denmisɛnninw bila ka taa arajow sara u ka taa i kɔrɔ i kɔrɔ a kɔrɔ de ne a kɔrɔ de ne lien wɛrɛ b'a ni ne cɛ min tɛ nin si a b'a dɔn très bien n bɛ min fɔ la e bɛ taa mɔgɔw bila ka taa nkalon tigɛ ka da ne na ka taa harabaya kumaw fɔ ka ɲina k'a fɔ denbaya bɛ ne bolo du bɛ ne bolo ko ne alisilamɛ ko ne fana bɛ sigi dugu de la ala tɛ min fɛ o de ye nin ye hakɛ bɛɛ tɛ lahara makɔnɔ dɛ a taara i yɛrɛ sɔrɔ Jikɔrɔni misiri la ne tun tɛ yen dɛ u ye wo de ci a la k'a gɛn ka bɔ misiri kɔnɔna na ala ye mɔgɔ min barika mɔgɔ tɛ se k'o danga donc k'a fɔ ko nin ye commune IV jigi ye bibele bɛ min f'i ɲɛna walahi haju wɛrɛ de bɛ nin na calcul wɛrɛ de bɛ nin na nin bɛ yɛrɛ kɔrɔta yɛrɛ kɔrɔta dɔrɔn de ɲini na ni nin ye depite bulon sɔrɔ a tɛna kɛ dɔwɛrɛ fanga lagosibaga kɔ a tɛna kɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ kumaw kɔ a tɔgɔ b'a fɔ ma ko du populisme parce que fosi t'ale kun na ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ a ye yɛlɛ cogo sugu o sugu sɔrɔ hali n'a bɛ mɔgɔ ni de bɔ hali n'a bɛ diɲɛ wuli nkalon de da mɔgɔ la ka tila ka t'i jɔ alimami kɔfɛ ko asalamualekum wa alhamdulilahi wa Alahu akbar e b'o bɛ se ka fɔ cogo jumɛn Voilà donc an b'a dɔn kojugu sigida in kɔnɔna na o de ye mɔgɔw wuli koya kama n'i ye parti bɛɛ tugulen ne kɔ kana ɲinɛ yɔrɔjan dɛ parce que a ye janfa se nin parti kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ kelen- kelen- kelen- kelen na ma u si de t'a fɛ a k'a yɛrɛ ɲininka munna parti bɛɛ banna ne na munna parce que n'i ko alliance vingt-sept listes de multiplié par deux ça fait cinquante-quatre o ye biduuru ni naani de ale ɲɔgɔn kɛra fo premier ministre e bɛ se ka taa nkalon da tugu tuguni ka taa da Sabati tɔn mɔgɔw kan k'olu ni e jɛra k'olu silamɛw ka tugu e kɔ ko association des musulmans de la commune quatre o tuma an tɛ silamɛ sigida kɔnɔ yan Ansardine ye mun kɛ so ka ba ka mɔgɔ ye mun kɛ jinɛdi ni fɛn minnu bɛ yen olu dɔw mun kɛ sabati mɔgɔw bɔra conférence de presse k'a fɔ ko nkalon don o tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini ta k'a ka ko kun ta ka bolo kan bon nin ye hɛrɛ ye wa Wa bɛ taa parti dɔw fɛ ka taa fɛn dɔw fereke ka t'o photo ta dugu bɛ jɛ o mɔgɔ bɛ bɔ ka na a ko tuguni ko mɔgɔ kɛmɛ ko n'i ye assemblée ta i b'a sɔrɔ ko député kɛmɛ bɛ ko hali u ma DEF sɔrɔ depuis quand mɔgɔ ɲininka a ka diplôme n'i ka diplômebaliya fɛ assemblée ko la mɔgɔ ladiriya ko de don hali ni diɲɛ diplôme bɛɛ faralen bɛ ka da kan ni i tɛ waleɲuman dɔn kɛ n'i fanyalen don ni i tɛ tiɲɛ fɔ i tɛ se ka k'anw ka député ye n'i kɛra ye fana i tɛ député ɲɛnama ye parce que maliden dɔnnen bɛ n'i tiɲɛ fɔ de kuma tɛ ka se wasaden bulon ma donc dɔ kɛra nin na ten nin tɛ se ka kɛ commune quatre député n'a kɛra ye tiɲɛni don jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma parce que ale ye yɛrɛ kundilanna de ye jamana jɔla tɛ a dɛsɛra ka sigida jɔ mɔgɔ ma se ka sigida jɔ o tɛ se ka jamana jɔ n ka kuma y'o ye ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen hali bi amadu sangare commune quatre ka ɛɛ UDD ka cɛbɔ alliance don ɛɛ Musa Mara yala maa tɛ se k'a fɔ ko jamana yɛrɛ jugu don wa? ka d'a kan Musa Mara de taara ka taa Kidali di rebelles ma, a ka taama dɔ senfɛ taama min ni ladilikan caman dira a ma, o y'a sɔrɔ a ye premier ministre ye k'a kana taa Kidali, a selen a fɔra a ye kibaruya bɛɛ dira a ma k'a kana taa, ɔ k'a to premier ministre ya yɛrɛ la, ale taara jamana di nin cogo in na, o kɛra san 2014 ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye kidali region yɛrɛ ye ale yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bi lakanabaliya b'a kɔnɔ ɔ maa bɛ se ka min fɔ bi Musa Mara nɔ donnen don fɛnɛ don ka d'a kan min y'an ka députés ye olu tun ye enquête dɔ k'a kan k'a fɔ Musa Mara ni minɛni yɛrɛ ka kan ɔ an bɛ don min na komi bi o taar'i yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ cɛbɔ ye ko ale bɛ kɛ député ye yala Musa Mara a tɛ ka boli bi ayiwa min ye tribunal ɲɛ n'o ye juge ye wa a tɛ ka boli o ɲɛ bi wa ka d'a kan ale yɛrɛ b'a dɔn a ye waleya cɛjugu min kɛ wa e ka jaabi ye jumɛn ye ɲininkali fila ee n bɛ e ka kuma bɛ taa fɔlɔ min kan o ye kidali ko in ye i b'a dɔn a ye n t'a fɔ peut-être b'a fɔ ko denmisɛnninya y'a sɔrɔ komi n'i k'i bɛ i tɔgɔ ko bɛɛ dɔnna tɛ ɔ i tɛ ban fili la o ee kidali ko in a kɛra tuma gɛlɛn dɔ de la je crois que députés ye a ɲɛ gan kosɛbɛ u tun bɛ ka hali gouvernement ɲɛ gan Kidal ko Kidal ko la donc dɔw yɛrɛ y'a fɔ député bulon kɔnɔ hakili la Mamadou Gassama o bɛ ka hakili ta hakili ma ba ye o de y'a fɔ aa ko Kidal bɛ cogo di n'o ye cɛ o ka taa Kidal je crois que denmisɛnnin y'ale sɔrɔ donc a k'a b'i pan ka taa Kidal a taa kun ye min ye min fɔ o kelen de ye nin tuguni tɔgɔ ɲini ko de y'a bila ka taa Kidal tɔgɔ ɲini pour que a y'a fɛn dɔ de négocier ka taa wari ni fɛnw ta k'a di yen fara bolo dɔ ma ale tɛ kidali dɔn anw b'a dɔn kojugu ale tɛ kidali dɔn sɔrɔsiw b'a dɔn a taara ka taa wari de di a tuma la an b'a fɔ minnu ma ko rebelles a fɔli man di n ye bi parce que an t'o cadre kɔnɔ donc a taara ka taa wari di o tuma ko an b'o tuma de kan wari de o don ma olu bɛna tapis rouge étaler a ye ka taa n'olu de ye bɛnbɛnbɛn kɛ sɔrɔsi experts y'a fɔ a ye k'a kana taga A bɛ pan minitan de fan a tun ye sun ye o y'a jira la k'a fɔ man kelen ni ta yɔrɔ ye susiw mini mɔgɔw ani se ale a bɛ to fɛn tun ye se don la olu fana ye kanga ta ko n a kɛra ta o y'a sɔrɔ fana tuguni halibali tun bɛ labɛn de la Donc an tun bɛ labɛn na en même temps an tun bɛ ka communiqués dɔw passer armée tun bɛ ka communiqués dɔw passer min b'a jira k'a fɔ ko an dafalen don formation nana EUTM tun bɛ yan tubabuw bɛ k'an former Kulikoro tubabuw bɛ ka kɛ tan avion bɛ pan yan fɛ avion bɛ sigi yan fɛ donc an juguw yɛrɛ tun sirannen siran dan o tuma de la nin cɛ tora k'a yɛrɛ tɔgɔ ɲini ko la ka taa Kidal ko in boloda a taara ko jagoya ka taa ministre de la défense ma accord d'a ma kangari bɛɛ kɔfɛ i wulila k'i pan ka taa bon ale dun ye jamana a bɛ poste min na o ye jamana fɛnba de donc n'i taara ni ko bɔra la fo jamana ka réagir fo armée ka Voilà pourquoi armée taara don kɛlɛ kɔnɔna na k'a fɔ u bɛ taa défense kɛ, a taara k'an bolo an b'a fɔ min ma ko revers militaire parce que a labɛnw ma kɛ an bolila ka taa don kɛlɛ la ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔw kunmabɔ ka jamana kunmabɔ fɛn kɛ an taara fɛn wɛrɛ sɔrɔ a la kabini o don de an ka négociation bɛɛ kɛra an bolo fɛn tiɲɛnen mɔgɔw ni bɔra a la n bɛ mɔgɔ dɔn yɛrɛ dɔw tun taara marifa yɛrɛ tun t'u bolo polisiw caman sara yɛrɛ caman de sara k'u ni bɔ minnu tora balo la n'u banana ka fɛn olu y'u ka droit n'u ka fɛn minnu réclamer a dɛsɛra hali k'o ɲɛnabɔ olu ye minnu tora kɛnɛ la polisi minnu tun b'a nɔfɛ o dɔw bɛ ten gɔngɔn fɛ hali sini olu ka droit n'u ka fɛnw ma régler u ye a y'a kɛ i n'a fɔ ko ma deli ka kɛ n'i y'a ye radio la kuma la i t'a la ye ka taasibila kɛ banbagatɔw ni fɛnw ye a ko ale nɔ t'a si ye et pourtant bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale taara jamana se nin ma an filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ tan parce que a y'an affaibli a y'an fanga dɔgɔya table de négociation kan o de la an taala an yɛrɛ sɔrɔ accord d'Alge accord d'Alger la anw ka kuma da tun man bon donc tubabuw y'an ye an ka maillon faible ye anw fil'o kunko de kɔnɔ tan hali bi mais n'a tun ye expert militairew lamɛn n'a tun y'a ka conseilw lamɛn a tun tɛ wuli ka taa mais comme a tun b'a ka agenda personnel de kɔnɔ a bɛ to min yɛrɛ dilan yɛrɛ yira min ka d'a ye ka to k'a fɔ aa au moins n'a tun ɲɛna aa Musa Mara taara a nana fosi ma bɔ a la aa vraiment a ye tɛgɛrɛ fɔ a kun a tun b'o dɔrɔn de ɲini na a ye jamana yɛrɛ bɛɛ se kɔlɔlɔ ma o la ne t'a fɔ ko jamana jugu don n t'o fɔ n da la mais a ye wale min kɛ a b'o ɲɔgɔn de kɛ la commune quatre kɔnɔna na yɛrɛ kun dilan yɛrɛ kun dilan a ka yɛrɛ kun dilan ta ka taa faso se kunko ma kɔni b'o dɔn a la kosɛbɛ a yɛrɛ yɛrɛ tribunal ta ye min ye nin sugu ninnu na C'est vrai, a responsabilité b'a ɲini ka situer mais a tun bɛ poste min na poste politique de don donc a tɛ premier ministre ye bilen poursuite ni fɛnw ka gɛlɛn a ko sugu ninnu na et puis o tɛ mɔgɔ ka laɲini ka s'an ma mais a ka kɛ leçon ye jamanaden tɔw ma mɔgɔ si kana taa jamana i yɛrɛ bila jamana ɲɛ mɔgɔ tɛ dusu bila hakili ɲɛ mɔgɔ tɛ i kanufɛn bila i ka kunkolo baara ɲɛ n'a tun ye kunkolo labaara n'a tun ye conseil minnu bɛ d'a ma a ka service kɔnɔ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ minnu b'a dɔn min bɛ terrain kan en réalité a tun t'a sɔrɔ a kɛra don min y'a sɔrɔ ne tun bɛ jamana jan dɔ la n bɛ ka jamana yɛrɛ ka minɛn dɔw ɲini kɛlɛkɛminɛn dɔw ɲini ne y'a mɛn don min k'a bɛ taa dɔrɔn n kulela de a don n kulela de n bɛ fo jamana jan dɔ la n kulela n ka hôtel kɔnɔ parce que n b'a dɔn kunko min b'a la an bɛ taa k'a kunko da fana hali sini o de kɔlɔlɔ bɛ an nɔfɛ tan kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na ayiwa an badenw an y'a ye k'a fɔ jamana premier ministre kɔrɔlen n'o ye Musa Mara ye a ka nin taama in senfɛ a bɛ taa don min na o y'a sɔrɔ Kidali gouverneur bɛ Kidali n'o ye colonel d'aviation Adama Kamisogo ye a tun b'an wele radio la tuma bɛɛ wa Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ tun bɛ yen f'u tun bɛ tasuma cɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye bɛn tun bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni nka ale ka taali a kɛra sababu ye ka kidali yɛrɛ di bi fo ka na se bi ma kidali b'o binni de kɔnɔ kidali ma se ka wuli bilen ɔ nka musa mara yɛrɛ fɔra premier ministre dɔw fɔr'a kɔ a yɛrɛ fɔra dɔw kɔ ale bilala ka taa cogoya min na olu bilala ka taa ten olu y'a ye k'a fɔ u tɛna se ka don kidali olu seginna u kɔ ko olu tɛna don bilen ka d'a kan kibaruya min dir'u ma nka ale ko k'a bɛ taa ko kidali ye mali dɔ ye ale taara o taama na ɔ kidali ye mali dɔ ye kidali yɛrɛ bɛɛ sinna ka bɔ mali fɛ siɲɛ kelen ten ɔ bi o de bɛ k'i kanbɔ k'ale bɛna kɛ commune quatre sigida naani na o ka cɛbɔ ye ka don olu tɔgɔ la ka assemblée nationale ɲini ɔ an y'a ye k'a fɔ jamana premier ministre kɔrɔlen n'o ye musa mara ye a ye mun wɛrɛ kɛ tuguni o de ye waati min na n'a ye jamana premier ministre ye mawuludu min tun ka kan ka kɛ o mawuludu a y'a ɲini ko mawuludu in ka bɔ a ma a waati jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye tabali gosi kosɛbɛ k'a fɔ ko mawuludu ka kɛ yala ni musa mara n'ale kɛra député ye assemblée nationale kɔnɔ yala mawuludu hali n'i y'a sɔrɔ a bɛ taa mawuludu kɛ yɔrɔw la o bɛɛ kun ye mun ye yalasa ka jama sasa ka k'a yɛrɛ ta ye ka sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'a man d'u ye ka d'a kan a tun bɛna mawuludu dabila ka sɔrɔ se b'a ye conférence de presse de kɛra o waati mawuludukɛlaw fɛ k'a dénoncer k'u ma jɛn n'a ye mankan tun bɛna wuli ibk yɛrɛ ma jɛn n'a ye ibk ko ko fo ka taa ale bɔ fanga na ko mawuludu bɛ kɛ amadu sangare ni maa min ye ɲininka musa mara n'a nana yala mawuludu na kɛ bilen wa
i b'a dɔn i b'a dɔn n bɛ min f'i ye e m'a ye a tɛ majorité la a tɛ opposition la tubabu b'a fɔ ko girouette girouette fiɲɛ bɛ ci ka taa sira min fɛ ale bɛ taa o sira fɛ ten ɛɛ diinɛ fana kɔnɔ a bɛ la lalankɛ la o cogo kelen na ten mais a b'a se ka politiki ta k'o sɔli diinɛ kɔnɔ n'a ma kɔlɔsi a bɛna hali mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na
cogo di u b'a fɔ ko a bɛ wahabiya mɔgɔw ani sunamɔgɔw ko suna n'an b'a fɔ ten ni ko n ka suna ye an bɛ sunina an bɛ diinɛ an b'o taabolo dɔn kosɛbɛ n'an k'an b'a fɔ ten an bɛɛ sunamɔgɔ ye an k'a fɔ ten wahabi an ka taa wahabi a b'a ka a y'o ye a bɛ bala min olu ma hakilina cɛ n'o ye a bɛ taa olu nɔfɛ a bɛ ten ni an ko bɛ jamana la a bɛ taa ko Ansar mɔgɔw a bɛ taa boli nɔfɛ a bɛ taa boli Sufi Bilal ka mɔgɔw nɔfɛ a bɛ taa boli Chouala ka mɔgɔw nɔfɛ a bɛ taa boli ani minnu yɛrɛ minnu ka ye kolon tigɛ sabati dɔn mɔgɔw nɔfɛ alors donc a ka mawuludu ko kɛlɛli ne hakili la mawuludu ko minnu ka tagabolo don u ka tagabolo don o fɔra k'o jɛya o minnu t'a fɛ k'a kɛ u t'a fɛ k'a kɛ o e don kun o la bon a b'a fila fɛn fɛ fɔ a t'a fila si ɲɛdɔn politigi ko intérêt dɔrɔn de kama a bɛ t'i yɛrɛ sɔrisɔri ye ni a bɛ impression di mɔgɔw ma k'a bɛ diinɛ dɔn a tɛ fosi dɔn diinɛ la a ma deli k'i sigi ka tile kelen kalan diinɛ la a t'a dɔn bi a t'a si dɔn a ta bɛɛ politigi intérêt dɔ ye a mɔgɔ sugu Ni fiɲɛ bɛ fili ka taa yɔrɔ min na a bɛ t'i dulon la sinon e bɛ wolo ka mɔgɔ s ka mawuludu ko la ɛ ni ninnu k'a tɛ kɛ n'u t'a kɛ a ma ban a kana kɛ kɛ ɛ ni minnu k'u b'a kɛ olu k'a kɛ kɛ i don kun o la i politigi mɔgɔ e don kun o la n'i bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ bon n'i ye nin décision sugu ta sa k'a fɔ ko mawuludu tɛ kɛ donc minnu t'a fɛ a ka kɛ olu bɛ t'u aligner la i kɔ n'i ye minnu bali k'a kɛ olu bɛ wuli jamana ma tila fila ye wa Jamana min ye à 95 pourcent pratiquement musulman n'e taara ka t'olu cɛ tigɛ o cogo la ten, dɔ ma fara déchirure kan, an dun bɛ k'a fɔ la bolominɛna o bolobilana o an bɛɛ de ye alisilamɛ ye, politique mɔgɔ ka kuma ka kan ka bɛn nin de ma, an bɛɛ bɛ umma kelen de kɔnɔ mais ka mɔgɔw bɔ bɔ ɲɔgɔn na n'i ye politique ɲɛmɔgɔ donna o la dɔrɔn i ko wɛrɛ ɲinitɔla don, ɔ jaa ka président na tabali gosi kɛ parce que a ɲɛ b'a ka jamana citɔla la, a ɲɛ b'a cila jɔn fɛ par un populiste mɔgɔ min bɛ yɛrɛ sago ɲinina ka mɔgɔw nɛgɛn ka u sagola kumaninw f'u ye jama fan dɔ sagola kumanin fɔ au détriment de l'intérêt général c'est-à-dire que jamana yɛrɛ bɛɛ ka hɛrɛ contre la a ka fɔ ale tɔgɔ ka fɔ dɔrɔn a mɔgɔ suguyaw caman de bɛ yen a f'olu de ma ko jamana cilaw Donc nin y'a wale dɔ de ye a tun bɛna mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na mais kɔmi jamana cɛbaw ka ca an y'an kan i n'a fɔ an b'o ɲɔgɔn dɔ kɔnɔ ni nin ye assemblée sɔrɔ aw bɛ fɛn wɛrɛ mɛn min tɛ nin si ye mais ka ne Amadi Sangare to yan inshallah a t'a sɔrɔ c'est-à-dire an y'a diinɛmɔgɔw ko diinɛmɔgɔw k'olu tɛ i nɔfɛ Bon ne dun b'a kalama ko diinɛmɔgɔw y'a sa furula k'u tugura Musa Mara kɔ, ɔ bon ɛɛ o kɔrɔ ye ko diinɛmɔgɔw tɛ e kɔ i n'a fɔ silamɛw, subahanalayi, ɔ an bɛ ɲininkali k'i la o la o tuma silamɛw b'i kɔ wa ou bien chrétiens de b'i kɔ ou bien cogo di? ne b'a dɔn e kɔni bɛ ne dɔn i b'a dɔn ne ka ko bɛɛ ye diinako ye y'a ne b'a fɔ n tɛ nkalon tigɛ a ye kuran bɛɛ taa ne kɔni ne baara kuranɛkalan baara ye n bɛ hiji tuma bɛɛ n bɛ Makan tuma bɛɛ n bɛ misiriw kɔnɔ tuma bɛɛ n bɛ alimamuw bɛɛ dɔn u bɛɛ bɛ n dɔn n bɛ zawiyaw kɔnɔ n bɛ fan bɛɛ fɛ n ka dɛmɛ min sera nin b'a si kɛ ne ka dɛmɛ sera misiri ma kasa ma n ye misiriw jɔ n tagabolo yɛrɛ de diinɛ n b'a kalan n b'a ɲɛ dɔn n ye théologie kɛ n bɛ bible dɔn n bɛ tawurati dɔn tora n b'a dɔn alikuran n b'a dɔn n b'a kalan komi mɔgɔ tɛ ale bɛɛ dɔn n kɔni b'a kalan na don bɛɛ n b'a sira kan comparaison foyi tɛ yen k'a fɔ ko diinɛmɔgɔw tugura ale kɔ ka ne to aaa ne ma dɔn diinɛmɔgɔ sugu min ye o a kɔni dɔw kɔni ye u bɛ taa jaba kuma fɔ Sabati mɔgɔ ma bɔ wa n'u bɔra ka conférence de presse k'a fɔ ko nkalon don a ka i bu t'i bolo si dɔwɛrɛ ma tugun tugura ale kɔ kɛ a ka diinɛmɔgɔ dɔ ɲini k'a fɔ ko olu tugura ale kɔ Diinɛmɔgɔ tɛ tugu hali n'u bɛ tugu i kɔ politique n'u b'i dɛmɛ u t'o fɔ da la olu tɛ taa déclaration kɛ parce que u ka fɛn c'est apolitique mais bɛɛ n'i kanubaga don mais t'u jɔ k'a fɔ ten ne ma a gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ dɛ n'u ye wo cɛla misiri kɔnɔ a tun bɛ misiri kɔnɔ et pourtant ne ka tapi dalen bɛ misiri kɔnɔ parce que ne ne ka tapi dalen de kan a ye tapi da misiri kɔnɔ a t'o jira n' ye a sera ka misiri min dɛmɛ a t'o jira n' ye a bɔra misiri a sera ka misiri min jɔ a k'o jira n' ye a ye mun kalan alxurani na, a ye mun dɔn diinɛ la, a k'a fɔ ka yala yala yala misiri kɔnɔ, i bɛ karamɔgɔw bila ka nkalon tigɛ la, ka denmisɛnninw bila ka mɔgɔbaw nɛni, ka mɔgɔw nɛni k'i dogo dogo écran kɔfɛ ka radio radio bila don o don sɔgɔmada fɛ, u bɛ wuli araba kuma nkalon tigɛ kumaw ni fɛnw ta k'a fɔ i silamɛ ɲɔgɔn ma k'e ye alisilamɛ ye, e bɛ taa yala yala misiriw kɔnɔ, e ye silamɛ sugu jumɛn ye? E ye silamɛ sugu jumɛn ye? I fanga ɲinitɔ la e k'i bɛ fanga ɲini i tun bɛna bɔ fo présidentielle nɔfɛ k'i bɛ kɛ Mali président ye e bɛ nin wale nin fɛn na nkalon tigɛ la ka da ka taa fɔ k'i welela débat la ko ne welela débat la ka taa dan na ka taa nkalon tigɛ ko avion ko kuma ko ne tɔgɔ b'o la pôle économique mais olu ka liste bɔ mɔgɔ minnu sen donna avion ko la n tɛ avion ko kalama a ma kɛ n ɲɛna n t'a dɔn ni avion militaire ni avion civil a fan si tɛ ɲɛsira la Dɔw bɛ taa fɔ dɛ n ye chaussette feere kabini Ala ka n da n ma deli ka chaussette feere armée ma nin bɛɛ nkalon tigɛ kuma u t'a dɔn ne bɛ baara min kɛ n bɛ baara min kɛ n tun tɛ n'a f'u ye mais a baara nafa de bɛ jamana kan sɔrɔsiw bɛ ne dɔn sɔrɔsiw bɛ ne ni u bɛ baara min kɛ u b'a baara si dɔn n'a fɔra bi ko Hamadi ka bɔ o baara la jamana yɛrɛ bɛ na a bɛ digi jamana yɛrɛ la minnu b'a si dɔn olu tulo bɛ n kan na pɛrɛ-pɛrɛ o de la n y'a f'u ye Bon ni preuve ni kelen pe n'u sera k'a bɔ k'a fɔ nin fɛn jɛngɛnen bɛ ne bolo armée kɔnɔna na ni jamana ka fɛn na n ko bɛ pôle économique bɛ fɛn na n ko je défie n bɛ pôle économique défier n bɛ vérificateur général ta défier o kɔrɔ mun ye ni sɛbɛnfura kelen b'u bolo ne contre la k'a fɔ ko ne ye nin fɛn jɛngɛnen kɛ armée kɔnɔ k'a bɔ ka na a tɛ bi a tɛ sini a bɛɛ nkalon k'a da k'a da n na juguya kuma ta ka kuli parce que u tɛ n cogo dɔn kariya min o u t'o de kɔrɔ dɔn ne bɛ se ka n ka waa tan laban ta k'a di dɔw ma n jɔlen min sigi foyi tɛ n bolo kɔnɔ parce que ala b'a fɔ ya ibni adam anfiki fat ilayka ô vous fils d'Adam a y'a di n b'a caman segin aw ma adamadenw A y'a di ne b'a cɛ sigi aw ma dɔn ne ka don
a bɛ kuran ne don a bɛ bɛ dɔn a ma kɔrɔ kan ka fɔ vvle bi ye bi ye senya lakali
ali y'an sɔrɔ i bɛ eya o t kunkolo n'o ye amadu sangare ye ko kati la an n' ale de bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ duuru olu de kala ni ɲɔgɔn na nin waati in na u bɛ aradu kulu sanfɛ san anpdo araj lawa de z arajo maliba FM arajo ɲɛta ani arajo patriote ne ka vieux blen hmm. ne ni ma dunbiya anw de bɛ ɲininkali la hmm. vieux blen halisa tan ni ɲininkali ye hmm. bisimila ah, ayiwa kɔrɔ ma don o tɛ baasi ye an bɛ ɲininkali min kɛ eh, kandida la bi n'o ye amadi sangare ye an y'a dɔn ja amadi ye silamɛ ye ja amadi bɛ seli ja bɛ sun ɔ oh, kɔrɔ ma don ja amadi a bɛ misiriw tapiw da ja bɛ misiriw fana jɔ ɔ oh, ja kuranɛ kolo a b'o fana dɔn a b'o kalan ɔ ja bibulu fana a b'i cogobaw fana jɔrɔ ye a bɛ tawurata sɔrɔ a bɛ lenjila dɔn ɔ hali bi ko silamɛ tɛ o tuma an b'a fɛ k'a ɲini sa k'a dɔn o tuma silamɛ dun ye mun maa su ye o tuma silamɛ de ye maa ye maa min bɛ nkalon tigɛ ka da maa la wa o de ye silamɛ wa ɔ k'a fɔ k'i ye karisa wele ko a kana débat kɛ k'a sɔrɔ amadi sangare yɛrɛ t'a kalama e yɛrɛ ka sɔn o ma hali ni denmisɛnninw y'o kɛ e yɛrɛ ka sɔn o ma e min b'a fɛ ka jamana mara O tuma jamana marabaa de bɛ nkalon tigɛ o de ye silamɛ wa o tuma an tɛ silamɛya in ɲɛɲini an ka silamɛya ɔ n'o bɔra yen kandida amadi sangare ni maa min ye ɲininka deuxième tour yɛrɛ la chance jumɛn de b'i bolo second tour yɛrɛ la deuxième tour la ani parti politigiw y'u ka soutien sɔrɔ wa ɔ ani ɲininkali laban ye min ye projet jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin commune kati yɛrɛ ma n'i taara ka kɛ
i ka ɲininkali la ko chance min bɛ ne bolo kɔrɔ ko garisɛgɛ jumɛn bɛ ne na ka ka ka ka ka tɛmɛ a ka ca Ala fɛ fɛn bɛɛ y'a jira k'a fɔ ne tɛmɛtɔla don fo yɛlɛma parce que a kɛlen bɛ ka yɛlɛma kɛlen bɛ ka bɛnbɛnbɛn dɔ labɛn n b'a ɲɛfɔ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen ka nin kuma in lamɛn kosɛbɛ u kɛlen bɛ ka labɛn dɔ de kɛ u bɛna arajow ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan résultat bɔ tuma ka to ka weleli kɛ ka résultat kolonw di ka to k'a bɛɛ diya u yɛrɛ la ka to ka fɛnbaw fɔ yɛlɛmaw sɔrɔ UDD u bɛ fitinin di donc a bɛɛ kanu kuma ça fait n'u y'o kɛ U ka yɛlɛma mɔgɔ bɛ fan o fan Bamakɔ district kɔnɔ k'olu bɛɛ ka na commune IV kɔnɔ donc 18 heures 19 heures olu bɛ boli ka taa gouvernorat la ka taa kule kule an gagné na an gagné na an gagné na bɛɛ k'a lamɛn kosɛbɛ dɛ n bɛ ka ko de fɔla i ye n filɛ k'u ka janfa dɔ de bɔrɔtɔ tan bɛɛ lajɛlen k'a mɛn ça fait n'o kɛra sisan résultat halala mana bɔ a bɛ yira k'a fɔ k'u cira u bɛ sɔrɔ ka wuli ko bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko k'olu namara. tubabukan na k'a fɔ k'i yɛrɛ kɛ victime
n'a fɔ min delila ka kɛ candidat dɔ ta la IBK ka élection na ka wuli ka quartier bɛɛ minɛ o ha bon non n tɛna o ko o cogo ye parce que o tun ye jamana yɛrɛ bɛɛ ko ye bɛɛ n'i ka yecogo don o ko la e ni ne tun bɛ fankelen fɛ o tuma la mais ni kɛmɛɛna carinna bɛn n'i ka faamuya cogo don a la an t' ka kɔnɔ an bɛ nin silati jɔ de an ta in de kɛra i ko perezsi mɛ n bɛka ka mun fɔ la sa bɛ taa guyɔrɔ la yan ko ka tila ka taa kule an ka h an ka ka yɔrɔ bɛ kɛ mankan ye sa n'o kɛ sisan a bɛ tiɲɛ mana bɔ o bɛ sɔrɔ k'u yɛrɛ pa se ka fit ka n'a fɔ binkalikɛ olu kan i y'a ye, n'o tɛ jama b'u kɔ, parce que o bɔda o dɔrɔn de ye bɔda ye koyi, unhun, parce que u basi u dasitɔ de don, unhun, donc bɛɛ k'i hakili t'o la, unhun, n y'a fɔ k'a bila, unhun, u bɛna nin wale kɛ, unhun, donc an bɛ tila ka yɛlɛ réseaux sociaux kan, unhun, k'a partager fan bɛɛ bɛɛ ka nin mɛn, unhun, n bɛ tila ka polisi averti, unhun, ka gouvernement mɔgɔ averti n bɛ écrit kɛ k'a ci u bɛɛ lajɛlen ma, unhun, k'a fɔ ni nin wale kɛra, unhun, u k'a dɔn k'a fɔ k'a natɔla don parce que ne b'a dɔn a b'a ka jate kɔnɔ. n tulo b'a la tuguni a bɛ k'a fɔ k'u bɛ taa ko parce que bana bɛ yen coronavirus bɛ yen k'olu bɛ taa ko association dɔ ye cache-nez min bɛ don nun na ani gel gel ninnu tulu ninnu ani safinɛw k'o dira ko vote kɛ don k'olu bɛ t'o di vote kɛla bɛɛ ma an b'a fɔ o ma ko achat de conscience Parce que u bɛɛ donna ni safunɛ carton de ye sigida kɔnɔ Jikɔrɔni donita minnu k'u fa u kuncɛ bɛɛ gannen bɛ safunɛ carton donita la parce que ne ye kuma dɔ fɔ ne ko n ko a diyara mɔgɔ ye commune IV bɛ dilan a ma diya mɔgɔ ye commune IV bɛ dilan ninnu ma se ka min kɛ san tan ni saba kɔnɔ tour fila ni ɲɔgɔn cɛ premier tour ni deuxième tour ni cɛ u ye mun kɛ min ka u ma se ka kɛ san tan saba kɔnɔ tile tan tile tan duuru kɔnɔ u ye machine don commune IV quartier bɛɛ kɔnɔ la u ye taara u yɛrɛ balabala lampadaire la u taara dingɛni sen sɛnɛ sɛnɛ ka taa bila bila mɔgɔw da la ko forage ka dingɛni sɛnɛ fantanw da la ka taa bila Deni bɛ sen san min fara sisan san min fara ma caya ma e mi ye mɛ minɛ minnu bɛ kɛ ka ji bɔ u bɛ taa tora min ka ki la ka satu di mɔgɔ ma don d ye san tan denkɛ don dala ye parce que tora kɛ fantan da la hali tun ji' senkɔrɔ ka ji kelen senkɔrɔ ni ma ekip ka don ka wu ni boliolibili bɛ kɛ bi o bɛɛ ye fɔtiko nɔfɛ dɛ dɔnku u taa sanma ye min ye u bɛ ka taa k'u bɛna na kas ni fɛnw di di mɔgɔw ma ko fɔti kɛ don dɔw wɛrɛ tɛ une forme d'achat de conscience u kana dan cache-nez di ma dɛ ni jama ko t'i fɛ fura t'a la mais n b'o fana fɔ k'o da parce que n'u y'a kɛ an bɛ na huissier ta u ka constater nin t'o kɛ tuma ye hali u bɛ forage bolo la forage kɛ ko minnu na tan n'a y'a sɔrɔ politigimɔgɔ dafalen don n'u bɛ ko dɔn u b'a dɔn k'a fɔ la loi défend ça la loi interdit sariya b'a kɔn ka nin wale ninnu kɛ n bɛ dɔwɛrɛ fɔ tuguni a ko jama ma ko u taara ne ka mɔgɔ dɔ minɛ ko o ka kariti tun b'o bolo ne ko kariti tɛ ale ka mɔgɔ jumɛn bolo n'i ka denbaya ni fɛnw i teriw ka kariti fara ɲɔgɔn kan o la kojuguya ye mun ye a bɛ taara ja ka polisiw bila ka taa o to minɛ a bɛ k'i kanto tuguni diɲɛ bɛɛ k'a mɛn a ka émission senfɛ a ko débat kolon min ko ne b'o la n tɛ débat kolon kalama a y'i kanto débat kɔnɔna na yen ko sini k'o tigi bɛ déférer ka taa kaso la o tɛ musa mara kɛlen procureur ye o t'a kɛlen procureur ye e bɛ se k'i jɔ cogo jumɛn ko sini karisa bɛ déférer ale b'o fɔ ni daluya jumɛn ye a ye a ye nin wale sugu ye a bɔra tuguni an balima banabaatɔ minnu bɛ buguba la ni mara bana b'u la a bɛ to jɔ olu ma tuguni fana ten ko kunatɔ a bɛ hakɛto kuma nin fɔli la jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ y'a interdit hali sigida denw denmisɛnninw mɔgɔ tɔ bɛɛ y'a kuma jɔ a kelen jɔ ka to kuma de furu fana ma tugun ko kunatɔ ko tuguni ko depite minnu bɛna ta ko kɛmɛ ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ a la ko hali DEF tɛ minnu bolo k'ale ye diplôme b'ale bolo ale bɛ taa ni kalan kɛ a fɛ k'ale ye liburu wɔɔrɔ sɛbɛn i ka liburu wɔɔrɔ sɛbɛnna a ma sɛbɛn ne kɔ a korizera ne kɛrɛfɛ la liburu nin ne y'a bɛɛ kalan kalan liburu nin ma tɛmɛ o sɛbɛn don ka bɔ yen mɔgɔ si miiri t'a la mɔgɔ t'u yɔrɔ dɔn a ma mɔgɔ nafa a tɛna mɔgɔ nafa e tɛna se ka liburu foyi sɛbɛn ka tɛmɛ Hamadi Sangare kan n'a bɛ taa fɔ tuguni ko ne ma kalan ne bɛ tubabukan mɛn nin bɛɛ lajɛlen ne angilɛkan mɛn nin bɛɛ lajɛlen n bɛ s'a sɛbɛnni na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n y'a kalan ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan minnu bɛ dɔw b'o dɔn mali yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn presse ko tɛ kɔmi n tun tɛ scène politique kan n ma dɔn o sansi fɛ mais ne bɛ se ka nin bɛɛ sigi ka nin bɛɛ kalan mɔgɔ tulo bɛ n kumakan ka livre ninnu ma sɛbɛn ne kɔ a ma sɛbɛn ɲinama a b'a kɔrɔ dɔn n bɛ ka mun fɔ n'a ye nin kuma mɛn a b'a kɔrɔ dɔn a ka livre corrigera mɔgɔ min bolo ne sigilen b'o kɛrɛfɛ n'o ka kalanden fɔlɔfɔlɔ ye livre ninnu bɛɛ n'a y'a kalan fo k'a sɛbɛn mais livre ninnu tɛ se ka taa yɔrɔ la livre nafolo t'anw bolo o de la a ko ma mɛn mɔgɔ t'a ko ma dɔn ɔ banaba tigilamɔgɔ minnu filɛ ni da sera o yɔrɔ ma an ye kɛlɛbaw k'a la k'a daminɛ a kɛlɛw daminɛ na fo ka na se sisan ma institut marchoux u ka yɔrɔ dɔ tun bɛ yen nin nɔ min filɛ nin ye a tɔgɔ ye sebenikɔrɔ kɔfɛla in samanko samanko fana tɛ kalabanbugu kalabanbugu institut marchoux jiri u ka syndicat ɲɛmɔgɔ de tun y'ale ye o yɔrɔ in a fɔra ko k'a di banaba tigilamɔgɔ ɔ yɔrɔ in dira kabi alifa umaru konare ka waati buguba kɛrɛfɛla de tun ye banaba tigilamɔgɔ ta ye a fɔra k'u ka bɔ yen ATT nan'o la ka conseil de ministre kɛ ministre joli joli ani directeur joli joli olu bɛɛ lajɛlen signature kɛ fɛn min na ko yɔrɔ y'u ta ye musa mara mɛri kalata sen fɛ a y'a fɔ olu ye ko n'olu ye kala ta ale ye k'ale bɛ yɔrɔ in minɛ banaba tigilamaw la ɔ ko k'a di olu ma an y'a ye mankan wulila la k'a daminɛ a dossier daminɛ fo ka n'a ban bi ne b'a bɛɛ lajɛlen na ɔ ni y'a faamu musa mara kun taara o banaba tigilamaw de fɛ yen ka taa fɔ olu ma ko kunnatɔ wa a taara de i sigi plateau la ani ras bath o fɔ ten ka taa a fɔ ɲɛna o y'a se ka kuma dilan bolo cogo bɛɛ o ma se ka kuma dilan bolo parce que n m'a dɔn a sɛgɛnnen ka kɛ campagne ko in na campagne ko in na donc hakili tɔ t'a la bilen a taara ka taa nin kumakolonba in ta ka taa fɔ donc o mɔgɔ ninnu sigilen b'o dusumakasi la ka d'a kan tuguni a ye mun k'u la dugukolo ko fana na kalabanbugu kelen na ten ko min y'u tɔgɔla fɛn ye k'o tun na ka ci ka bolo bolo ka taa a yɛrɛ balimaw fo ka taa se balima suba surunma surunna ka to olu tɔgɔ sɛbɛn o papiye n'o fɛnw na o problème ba dalen bɛ kalabanbugu o kalabanbugu kelen in fana filɛ tuguni ee problème bɛ yen a ka bon hakili ma sugu tɛ ma prévoir carré dɔw bɛ taa ba la mɔgɔ dɔw kɛlen bɛ ka dugukolo dɔw ta denmisɛnninw ka balontan yɔrɔ bɛ ka mun da papiyew bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ fɛ je crois que ani buguba in yɛrɛ fana tuguni o yɔrɔ la hakili la o kɛlɛ de ye ni ani mɔgɔ min bɛ lisi kelen kan n'o yɛrɛ dɔgɔkɛ olu tun kari ɲɔgɔn na parce que dɔgɔkɛ o tun bɛna taa n'a ye kaso la u taara gendarmerie la a tun bɛ sibiri dɔrɔn de tun b'a ni kaso ta kaso cɛ kaso cɛ n hakili la delili bɔra fan bɛɛ fɛ ka o ko o ko la sa ale ko ko o ye kalontigɛla ye nɔfɛ o ko k'ale ye zon ye donc kalontigɛla ani son olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ lisi kelen kan commune quatre kelen kɔnɔna na
kalontigɛla ni zon a b'a dɔn nin ye a kabakoma kabakoma kabako voilà donc c'est pour vous dire seulement mɔgɔ min don ale bɛ yɛrɛkun ɲinin dɔrɔn de la sinon nin tɛ ko bɛntɔ ye
an b'a da aw tulo kan ka fɔ an kalalen don arajo duuru de kalalen don ɲɔgɔn na nin waati in na o la sa cɛba min bɛ alliance UDD PSDA o tɔgɔ la n'o ye Amadi Sangare ye commune IV kɔnɔ ale de ye an ka maa welelen ye an bɛ min da maaw tulo kan Amadi Sangare an kana taa yɔrɔ jan an kɛ san saba dɔrɔn ta san saba a da tɛ politiki kuma la denmisɛnw olu de y'a ka baara kɛcogo yɛrɛ ye a dɔnni kama u ye kulu dɔ sigi ko AJA o bɛ sigi dɔnni min kama n kun bɛ kɛnɛ kan ye baara kana ka da anw ye k'a wele Amadi e bɛ ka nin baara in kɛ i nata foyi t'i la i tɛ pati la i tɛ pati politiki kuma la i ko i cɛyara i ka sigida la i b'a fɛ commune IV tɔgɔ fana a kɛ fɔ a kɛ commune tɔw la bamakɔ fɛn fɛn kan ka ladilan a dɔnni kama i y'o baara kɛ nka i yɛrɛ nana ye mɔgɔw ka kumakan wɛrɛ la ka fɔ ni fanga wɛrɛ dir'i ma ka tɛmɛ nin kan nin y'a ye i tɛ kulu foyi kɔnɔ ko o ka fisa tuguni o bɛ kɛ e yɛrɛ dɛmɛbaa ye ani i ka i ye fɛn fɛn boloda ka fanga kura di o ma tuguni ɛɛ amadi an bɛ o de bolo kan bi ɲininkali ye min ye an y'a dɔn k'a fɔ amadi ɛɛ e tun ye tako kelen ye tun ye o de o de kanu e kanuba bɛɛ lajɛlen tun ye o de kanu nka tako filanan bɔr'a la a kɛra kabako ye mɔgɔw fana bolo hali tako filanan in ɛ ko ni nin nana nacogo min na nin sera ka tako filanan hali tako filanan fana sɔrɔ ko tɔw tun bɛ min nka an b'a fɛ k'i ɲininka ni i taara bulonba kɔnɔ ala y'o latigɛ i bɛna mun ni mun de boloda maaw ye fɔlɔ o kɛlen kɔ i ka dɔ fɔ an ɲɛna o la n'o tɛmɛna e ka tila ka ɲɛfɔli kɛ anw ye Amadi dalu jumɛn de bɛ e bolo nin waati in na e ye sɔrɔ bosonba ye ka na politiki ka na don a la su ko ni dugujɛ cɛ ka tila ka na i n'a fɔ danni sanji n bɛ min fɔ la nin ye bɛɛ lajɛlen sigilen tulo b'a la wa u y'a dɔn ka fɔ kabako don e ka dalu ye mun
n b'a daminɛ i bɛ dalilu mun ɲinin an bolo tiɲɛ tiɲɛ ani hadamadenw kanu bɛ ne dusukun na ne tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la sigida kɔnɔna na ne b'a fɔ tuma bɛɛ ko ni san bɛ na sigida kɔnɔ k'a tɛ na mɔgɔ kelen fa ka so kan ko ni hɛrɛ bɛ don sigida kɔnɔ hɛrɛ bɛ don sigida bɛɛ de kan n'ala k'an kisi bɔnɛ ma n'a b'a kunsin sigida ma bɔnɛ b'a bɛɛ de sɔrɔ n bɛ château kɔnɔ n bɛ nin kɔnɔ n'i bɛ sigida don i la N sigida tɛ tɔgɔ wele cogo min na i fana tɔgɔ bɛ wele ten donc ne bɛ sigida de kun ni hadamadenw de bɛnnen don n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ an bɛ si ɲɔgɔn kan an bɛ wuli ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn gɔrɔndɔkan mɛn donc ni n ka sigida bɛn minnu mɛn e yɛrɛ y'a kɛ i ko AJA daminɛ don association jeunesse et alternance n y'a daminɛ e yɛrɛ de tun y'a modérateur i tun b'a kɛnɛ kan o kɛra en deux mille dix-sept je crois i hakili b'a la kosɛbɛ n ye fɛn minnu fɔ denmisɛnnin ye n b'a da yɛlɛ ka denmisɛnnin bɔ fa ni ba neni na réseaux sociaux kan ɔ n'i taara mɔgɔw denw ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'i b'u bɔ sirakolon kan o ka di mansaw bɛɛ ye o o ɲako jugu de kɛra baw ni faw nali ye donc n ye n sigida problème dɔn n ye n sen don sigida problème ka se ka o denmisɛnnin ninnu bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'u soulager mansaw bɛ gɛlɛya min k'u soulager o gɛlɛyaw ye jumɛn o gɛlɛyaw ye jiko problème pénurie d'eau ba de bɛ jiko gɛlɛyaba de bɛ commune quatre kɔnɔna la a ka bon hakili ma ko bamakɔ kɔnɔ bi bi in na mɔgɔw bɔ cogo dɔw la k'i ni na hinɛ bamakɔ n'a fɔra e nana don du kɔnɔ ko ji yɛrɛ tɛ sɔrɔ du minnu kɔnɔ ko musow ka wuli ka rang minɛ kabini deux heures du matin pour k'u se ka ji sɔrɔ huit heures ka daraka dilan ka di denmisɛnnin ma ka denmisɛnnin ko ka taa ekɔli la o tɛ ko ɲuman ye donc fo k'o kɛlɛ n ye n sen don o kɛlɛ de la n ye ekɔlisow ye ji b'a da la jiw kɛlen bɛ k'u dɛsɛ politiki mɔgɔ welela welela mairie kɔni kɛrɛbɛtɛ, ɔ ale yɛrɛ Musa Mara tun bɛ sigida kɔnɔ yan, a ma kɛlɛ don a ɲɛ na, n'a ka bɛn n'a ye, mɔgɔ si ma k'u kun ko ye, ne welela ne y'a ye don min na dugu jɛra, n taara n ka baara kan tile tan ni duuru kalo kelen, n y'a sɔrɔ n ye lakɔliso fa bɔgɔ la tewu ka labɛn denmisɛnninw ka taa kalan kɛ, o ma bɔ o ma n bɔ n ye n kɛ sirabaw fana kan n sira min bɛ taa lakɔliso la parce que n b'a dɔn denmisɛnninw bɛ se ka bana ta a kɔnɔ, an ka milieu ninnu ka gɛlɛn sɔrɔ tɛ yɔrɔ min na ni denw taara bana bana A bɛ kɛ gɛlɛya de fara gɛlɛya kan donc n ye n kɛ siraw fana kan ka dilan n b'o dilan tuma min na politiki baara tun tɛ foyi tɛ mais n bɛ e wele o don i ka na seereya n ma télévision wele n ma radio wele n m'a dabɔ fosi kama n kɔni y'a dabɔ dɔrɔn ka n ka sigida fɛ donc ne ka baara kelen fɛn fɛn bɛ ten sigida kɔnɔ o bɛ ten a bɛ ten ta mun na tuguni sunkalo fɛ i bɛ n wele o don fana i taara a kɛr'i yɛrɛ ɲɛna n bɛ malo tɔni bi saba sukaro tɔni bi saba n b'a tila sama tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɔ n balimaw ye fɛn se bɛ fɛn fɛn ye n t'a yafa ni bɔrɔ kelen donna min ka so n b'a bɛɛ di misikina misikinaw ma bɛɛ b'o témoigner sigida in kɔnɔna na o ye sunkalo sunkalo ye ne ne tagabolo o ye i b'a caman kalama ekɔli tile mana se n bɛ denmisɛnninw n bɛ taa kayew de dilan caman n b'a fɔ tuguni n ka kaye n'a donna ekɔli privé kɔnɔ n b'a yafa a bɛɛ bɛ taa ekɔli publique la ani madarisaw la ka taa tila tila tila kit scolaire misikinaw ni ɲɔgɔn cɛ ONG bɛ yen i n'a fɔ Babani Kone ka ONG n ye denmisɛnnin kɛmɛ fila de don école la scolarisé ka wari di a y'a lancement na denmisɛnnin kɛmɛ fila musoman kɛmɛ fila
u ka école wari la fɛn bɛɛ lajɛlen sara scolarisé à travers l'ONG Babani Kone a bɛ balo la a bɛ se ka ɲininka jeli don se ka nkalon da jeli la n bolo b'o bolo sanga ni waati voilà donc n tɛ se k'a fɔ ka ban denmisɛnnin musow ka galadon formation ani denmisɛnninw ka permis taw permis caman ta ka di denmisɛnninw ma n b'a ye sini hali sini n b'a kɛ dɛ pour que u fana ka se ka baara sɔrɔ k'u ma dɛmɛ parce que n'i y'u fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ sɔrɔ donc ne nin baara ninnu ɲɔgɔn caman de kɛ bon n b'o de fɔ la sisan n ko bon nin bɛɛ kɔfɛ ani ba ɲumankɛ wɛrɛ minnu bɛ sigida kɔnɔ an bɛ min kɛ éclairage public ye ka lampadaires monter ka dibi in fɛ pour que ka insécurité kɛlɛ mais est ce que sigida in ka hakɛ tɛ fan wɛrɛ fɛ o ye hakɛ bɛ fan wɛrɛ fɛ o ye jamana fan fɛ hɛrɛ min bɛ se ka bɔ yen ka don sigida in kɔnɔ mais an ka commune quatre de tɛ ka o sɔrɔ la an ka commune quatre t'o sɔrɔ parce que minnu b'a ɲɛ ma olu bɛ yɛrɛ kun dila na i tɛ se k'i to yɛrɛ kun dila na ka sigida dila e bɛ yɛrɛ kun dɔrɔn de dɔn donc ne ko de n bɛ t'o hakɛ de ɲini ka na n'o ye n ka sigida k'o fara ba ɲumankɛw bɛ min kɛ kan n'a tɛ an ka degun ban pewu dɛ a bɛ caman bɔ a la a ka kɛ exemple fana ye denmisɛnninw ma u k'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i sen don sinon ne kɛ n yɛrɛ ye baarakɛla ye o ni n tun ye ɲɛngo ye n b'a fɔ ee ne ka sira tɛ nin si la mais n tɛ se ka sigi ten bilen o fo n ka wuli de parce que sigida i bɛ saga siri yɔrɔ min na a bɛ bin ɲimi de o ne ka sigida de ye nin ye ne bolo hɛrɛ bɛ nin sigida kɔnɔ ne denw bɛ sigida nin sigida in kɔnɔ donc an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an ka sigida an b'o kɛ ka sigida in dɛmɛ ka bɔ nin cogo la commune quatre nin c'est la dernière des communes de Bamako Bamako commune bɛɛ la kɔfɛla de kɔfɛta de commune quatre ye n kɔrɔ Madu problème ba yɛrɛ yɛrɛ de donc ne wuli kun ye ka député kala ni fɛn ɲini pour que ka bila sigida mɔgɔw bɛɛjɛ baara parce que député bɛɛjɛ fɛn de donc i bɛ bɛɛ de b'i jɛ k'i ta donc n'i taara i bɛ jamana ka baara kɛ mais i k'i hakili to minnu y'i kɔrɔta k'i bila sanfɛ u ka hakɛw i k'u ɲini ka na d'u ma u bɛ taa sira dilan kan u bɛ taa ji ko kan u bɛ taa ekɔliso ko kan u bɛ taa e, e, e, éclairage ko kan u bɛ taa mɔgɔw ka sécurité jamana ani circulation surtout feu rouge tricolore de o kuma ninnu tigiw la dɛ ah, o de ye exemple ye bɛɛ k'a ye i ɲɛ la k'a fɔ ko ninnu ka foyi tɛ commune quatre
Badenw an b'a da aw tulo kan k'a fɔ n bɛna kuma di maa an bɛ bolo min kan sisan Safi ani Amadi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo mɛ tigila ye mɛ da ye alliance min n'o ye UDD ye ani PSDA o alliance ye ale de y'o ta kunkolo ye ka maa hakili lajigin tuguni tako fɔlɔ bannen kɔ conférence de presse min n'a y'a kɛ Pati mugan ani kɔnɔntɔn min bɛ commune quatre kɔnɔ mugan ani wolowula o don y'u kan nabɔ u dama u dama yɛrɛ kɛnɛ ka bolonɔ bila sɛbɛn na u ka denmisɛnw fɛn fɛn secrétaire généralya ani fɛn fɛn bɛ don maaw kan k'a fɔ an kuntilenna min y'an bila Amadi nɔfɛ taama la a m'an wele u kuntilenna ani an kuntilenna de ye kelen ye an yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan nka eh, an b'a d'aw tulo kan k'a fɔ kuncɛli baara o de bɛ sen na nin waati in na arajo duuru an y'olu de sɔrɔ olu bɛ k'u kala ɲɔgɔn na nin waati in na bɛɛ sɔgɔlen bɛ arajo Kledu la o fana eh, tɔw fana sɔgɔlen bɛ eh, an na i n'a fɔ voix des jeunes na Vieux Bilen ka arajo maliba fm arajo ɲɛta arajo patriote Vieux n'a sɔrɔ ɲininkali b'i bolo ka fara nin kan kuncɛ kumaw la. Kɔrɔ Madu k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ɛɛ candidat Amadi Sangare k'a fo k'a waleɲuman dɔn an n'a jɛra bi la ko tɛ ɔ ni ni maa jɛra ka diji min ni jalaji min kuma sera a bɛ jɛ k'o foro ɲɔgɔn fɛ o dɔrɔn tɛ an y'a ye k'a fɔ sigida la n'o ye sigida naaninan ye sigida naaninan ka lafiya de bɛ nin bolo tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ ka d'a kan a ye fɛn minnu kɛ n'i y'o bɛɛ jateminɛ ɔ nka welekan jumɛn bɛ bi Amadi Sangare yɛrɛ bolo ka ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ yen n'u bɛna wuli ka taa kala ta e ye dimansi don ladilikan b'i bolo wa ani welekan ka ɲɛsin ma bon n bɛ eh, ladilikan surtout après n bɛ sɔrɔ ka welekan fɔ eh, ladilikan ye mun ye u k'a dɔn ko ne b'a fɔ ko binbagatɔ dalankolon tɛ u bɛɛ k'u hakili yɛrɛ t'u yɛrɛ la parce que eh, ninnu bɛ ka se sira ma u taara falenni bangini na réseau radio ni réseaux sociaux la sisan u bɛ ka don violence physique de la hmm? u taa ne ka mobiliw jɔlen sɔrɔ eh, ka taa fotow fara fara u y'a ye ala y'a essayer k'u bɛ taa ne ka muso ka mobili eh, agresser Sebeninkɔrɔ sugu la parce que hmm? u gɛnna ka bɔ yen u fɛlen tɛ yen Donc u mana taa muso agresser alors donc n b'a dɔn k'a fɔ violence n'o ye kɛlɛ kɛlɛ juguman agression dɔ bolodalen b'u bolo nin vote kɛ don in na n b'a ɲini n ka jama bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili t'i la bɛɛ k'i dusu minɛ ka taa i ka vote kɛ dɔrɔn k'i kɔ don u kana mɔgɔw ka provocation répondre c'est à dire que to ka taa baw ma jagoya ko ka taa u bɔ ka baara kan donc welewele ye min ye aw bɛɛ ka bɔ an ye min fɔ an ka t'a waleya an ka nin san san tan ni saba jagoya fanga ye an k'a ta ka bɔ an da la fanga nafantan a ma fosi ɲɛ an ye sigida kɔnɔ a y'an ka sigida lasegin kɔ de donc bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa voter ka taa kala kala ta a fɔ o ma ko vote utile a bɛ fɛn fila de ɲɛ fɔlɔ fɔlɔ o ye jamana yɛrɛ a bɛ jamana nafa parce que ne na taa jamana ka hakɛ ɲini jamana kunkan fɔ fɔ a fɔ cogo la ka ɲinɛ n yɛrɛ kɔ ka jamana bila sanfɛ parce que jamana de b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ ne ni minnu bɛ ɲɔgɔn na o ta tɛ jamana ko ye o ta ye yɛrɛ ko de o b'a fɛ k'i sen yɛrɛ de da jamana kan fanga fanga ko fa de b'o la ne dun ta tɛ fanga ko fa ye ne ta ye n ka mali ko fa de mali bɛ ne joli ni kolo cɛ de ye Parce que ne depuis ne fitinin n wolola camp kɔnɔ n mɔna camp kɔnɔ n ma dɔwɛrɛ dɔn drapeau kɔ n tɛ dɔwɛrɛ dɔn Mali kɔ donc euh, bɛɛ ka bɔ ka taa voter donc n bɛ ka fɔlɔ ye Mali ta ye filanan commune 4 n b'a dogodogo bɛɛ dɔn problème b'a kɔnɔ n b'a dɔn ne de commune ta ye sigida ko ye n wulilen don sigida ko de la n tɛ tɔgɔ ɲinina ye n tɛ taa wari ɲini assemblée kɔnɔna na ne mɔgɔ tɛ kelen ye minnu y'u tɛgɛ da kuranɛ kan k'u kali ko n'olu kɛra député ye k'olu jɛr'u ka san duuru sara kɔ ne k'u ma aw bɛ bi dɔn aw bɛ aw bɛ sini dɔn wa sini ala ta ye ne ma jɛ n ka sara kɔ parce que n bɛ bi dɔn n tɛ sini dɔn n jɛra n ka sara kɔ o fɔ kun tɛ jama ye nin bɛɛ ye mɔgɔ tromper ye n'i k'i jɛr'a kɔ a bɛ bila trésor public kɔnɔ o tilalen jamana bɛɛ cɛ o hɛrɛ jumɛn bɛ se ka commune 4 ma fosi n'i dun y'a ta fana k'a di commune 4 ma e dun tɛgɛ da kuranɛ k'i jɛr'a kɔ e ma jɛ a kɔ dɛ parce que i y'a ta k'a di donc nin ye kodɔn baliwalew ye politigi ko ma se ka t'i tɛgɛ da kuranɛ kan n tɛna kɛ tan n tɛna kɛ tan nin bɛɛ ye mɔgɔ tromper ko ye ne t'u la donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛ yɛlɛ u ka nkalontigɛ kuma ninnu u ye kuma kuntan minnu fɔ mɔgɔ si kana baara kɛ n'a ye a ye baara kɛ n'a ye min ye yeko ye fɔko ban yeko ye fɔko ban tubabu ko ko qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son n'i ye talani kelen mɛn i tɛ foyi mɛn talani kelen kɔ i jija ka talani filanan mɛn o la i b'a dɔn min kan ka di ni min ye donc u mɛnna nkalontigɛ la ne tɛ nkalontigɛ dɔn aw bɛ n dɔn aw maa si ma deli ka na ni nkalontigɛ ye aw ma deli ka na ni kalabanciya ye a ye wuli aw ka taa kala fili aw ka ze la solution ye ne m'a da n yɛrɛ la ko ze la solution dɛ aw den fitininw de y'a da ne na parce que u ɲɛ bɛ sukaro ko solution bɛ n bolo u jigi ye ne ye donc ne fana jigi y'aw ye an ka bɔ an ka an ka sigida sauver commune 4
N badenw nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi bi an ye maa sɔrɔ maa min ni o ye alliance UDD PSDA o tɛrɛn kunkolo ye n'o ye amadi sangare ye commune 4 cɛbɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ kuma laban na k'a fɔ cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ commune 4 kɔnɔ bɛɛ ko ko ze la solution o tɛ dɔwɛrɛ ye ko anw ka ko bɛ e de bolo ko anw ka fɛɛrɛ a ɲɛnabɔ yɔrɔ o ye e de ye o don o tɛ kuma gansan ye n b'a da aw tulo kan k'a fɔ nin sigili nin a labɛnna arajo duuru de fɛ arajo la voix des jeunes arajo maliba fm arajo ɲɛta arajo patriote fo ka taa se arajo kledu ma olu de kun kalansolen don ɲɔgɔn na ɲininkali o kun bɛ elhadji mamadu sanba dunbiya bolo ani ne ka vieux blen eh, la voix des jeunes nganakɛ a ni ce a ka tulomajɔ la aw k'an bɛn doduma